Cad is brí le cheesy? Tá tú ag éisteacht leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. Fáilte isteach lucht éisteachta, tá sibh ag éisteacht le Podchraoladh na Gaelgals, Tá muid ar eagrán 8, rud atá chomh deas agus tá muid chomh buíoch as na teachtaireachtaí ar fad, bíonn an oiread agaibh i dteagmháil i gcónaí ag rá linn go dtaitníonn na cláir libh agus ag tabhairt smaointe dhúinn agus bíonn sibh chomh deas linn i gcónaí. Tá muid anseo liomsa, Róisín, agus liomsa i stiúideo baile tá Lucy agus Rachel. Bhuel a chailíní, cén chaoi a bhfuil sibh? Ceart go leor, níl mórán ag tarlú chun an fhírinne a insint, seachas an obair agus ag tarraingt, nílim ag déanamh faic. An-chuid siúlóid faoi láthair chomh maith, so sin deas go leor. Céard fútsa, Rachel? Yeah, mise díreach mar an gcéanna, níl mórán ag tarlú domsa seachas a bheith ag obair ón mbaile, ach tá dea-nuacht agam mar beidh mé ar ais ar scoil i gceann coicíse so tá sin an-sceitimíneach ach yeah, nílim ach ag dul amach i gcóir siúlóide agus ag rith sin an méid. Tá mé chomh sásta go mbeidh sibh ar ais sa scoil mar tá 's agam go mbíonn sé chomh dúshlánach dhaoibh a bheith ag múineadh ón mbaile agus tá go leor i gceist, go leor le coinneáil suas agus tá mé chomh sásta dhaoibh. Mura bhfuil daoine ar an eolas tá, mothaím, leath de na Gaelgals mar mhúinteoirí agus formhór acu is múinteoirí bunscoile iad so Dea-nuacht faighte againn an tseachtain sin do na múinteoirí uilig mar tá 's agam go n-airíonn siad uathu na gasúir sa scoil agus chuile shórt so tá mé chomh sásta dhaoibh. Go raibh maith agat Gal.
Yeah beidh sé deas cos tá sé deacair, go háirithe tá sé deacair do na páistí cos beidh sé deas a bheith ar ais sa seomra ranga arís. Bhí rudaí craiceáilte dhomsa an tseachtain seo mar Ag an am atá muid ag taifead, tá Seachtain na Gaeilge díreach ag tíocht suas agus freisin tá Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge ag tíocht suas agus oibrím le Conradh Gaeilge so tá rudaí craiceáilte agus mar sin tá aimsir álainn againn faoi láthair ach ní raibh mórán deis agam taitneamh a bhaint as go fóill ach tá súil agam go mbeidh an tseachtain seo chugainn agus fiú mothaím go bhfuil an dianghlasú seo níos deacra ach nuair atá an ghrian amuigh mothaím go bhfuil sé beagainín beag níos éasca níl a fhios agam an gceapann sibhse an rud céanna? Yeah, aontaím, Róisín. Ceapaim go bhfuil mo mheon i bhfad níos fearr an tseachtain seo mar gheall ar an aimsir. Tá an vitamin D chomh tábhachtach don mheabhairshláinte agus ní thuigeann a lán daoine é sin. So, yeah, táim chomh buíoch faoi láthair píosa aer úr a fháil taobh amuigh seachas a bheith sáinnithe sa bhaile an t-am ar fad. Agus dar ndóigh, bíonn an méid sin rudaí difriúil ar siúl againn ar leathanach na Gaelgals, is bímid i gcónaí ag iarraidh cloisteáil uaibhse céard atá sibh ag iarraidh a fheiceáil, ach tá's agam gur rudaí a thaitníonns go mór le na leantóirí ná seinnliosta na seachtaine, agus tá's agam Lucy go mbíonn tusa i gceannas ar sin. Yeah, bíonn, bainim an-taitneamh as, caithfidh mé a rá. Is aoibhinn liom ag teacht ar cheol nua, nó fiú seancheol nach bhfuil cloiste agam riamh nó le fada. Beidh mé ag cur an chéad cheann eile le chéile go luath agus táim ag tnúth go mór leis na moltaí atá ag gach éinne. An ceann cheana bhí neart bops ó 2000 ar aghaidh agus bhain mé an-taitneamh as sin. Is aoibhinn liom na bops sin, you know, beagáinín Britney Spears agus. Flo Rida agus gach éinne mar sin, bhí sé chomh spraíúil just éisteacht leo, beagáinín Destiny's Child, tá's agaibh fhéin agus just bhí mé ag bopáil timpeall na háite agus mé ag cur an seinnliosta sin le chéile so bhain mé an-taitneamh as agus cheap mé go mbeadh sé spraíúil agus cheapamar go mbeadh sé spraíúil labhairt faoi na bops sin go mbaineann muid taitneamh as fós sa phodchraoladh seo. Yeah Lucy, bainim an oiread sin taitneamh as na seinnliostaí agus is maith liom go mbíonn meascán deas ann idir na cheesy bops agus na hamhráin nua agus mothaím go bhfuil na bops seo uilig ag tíocht ar ais arís agus tá siad tíocht ar ais i mbealaí éagsúla trí TikTok agus chuile shórt mar sin ach tá mé ag baint an oiread sin taitneamh as seinnliosta na seachtaine. Ó sin chomh deas a chloisteáil Róisín, táim chomh sásta go mbaineann tú taitneamh as. Aoibhinn liom ag cloisteáil ó gach éinne agus na moltaí a fháil ó gach éinne. Bíonn sé ar siúl gach coicís, ar an Luan de ghnáth. So, caith súil amach ar ár nInstagram má tá sibh ag iarraidh seinnliosta na seachtaine a fheiceáil. Yeah, tá mé ag tnúth go mór leis an chéad seinnliosta eile, Lucy, bíonn siad chomh spraíúil! Agus yeah, aontaím libh, tá na cheesy bops ag teacht ar ais, ach bhí mé ag iarraidh a fiosrú céard is cheesy ann daoibhse, mar ceapaim go bhfuil brí difriúil ag baint le cheesy i gcomhair daoine eile, so céard is cheesy ann libh? So, i mo chloigeann, nuair atá mé ag cuimhniú ar amhrán cheesy, cuimhním ar Coppers agus cuimhním ar an seinnliosta a bhíonns ar siúl i Coppers. Agus ní raibh mé i Coppers ach faoi dhó, so ní hé go raibh mé ann an-mhinic ach bíonn chuile duine ag rá Westlife agus rudaí mar sin agus Atomic Kitten agus na bannaí ceoil sin uilig, sin cineál na rudaí a sheasanns amach dhomsa mar like fíor cheesy ach ansin mothaím go bhfuil brí leathan leis freisin, d'fhéadfá a rá Katy Perry nó d'fhéadfá a rá Kesha nó aon rud mar sin. Mothaím go bhfuil cheesy chomh difriúil do chuile dhuine beo.
Aontaím. Agus ní chreidim é fós ach nílim riamh tar éis dul chuig Coppers agus táim i mo chónaí i mBleá Cliath ar feadh dhá bhliain is fichead anois like céard atá cearr liom i gcónaí cloisim ó like na cailíní eile you know coppers coppers is aoibhinn le an aoibhinn le Aoife coppers nó an bhfuil mé ag ag samhlú sin yeah no
yeah yeah she's awful at coppers like it's a coppers mecca go Aoife like tá an áit is fearr Like, bheinnse ag iarraidh a ghoil go dtí club an Chonradh agus bheadh Aoife like, no coppers! Agus tá cineál dhá sórt duine ar Sráid Fhearchair, duine amháin atá ag iarraidh dul go Club Chonradh nó duine atá ag iarraidh dul go coppers, agus tá an dá thaobh inár ngrúpa cairde. Yeah, sin an rud, Róisín, like,

beagnach ar do shuaimhneas thú, like, I just mothaím chomh compordach nuair a éistim leo, an dtuigeann sibh mé? nó an ndéanann sin aon chiall ar chor ar bith? Yeah, no, aontaím leat. Ach nuair a bíonn daoine ag caint faoin cheesy bops, uaireanta bíonn droch-rud ag baint leo, bíonn daoine ag tabhairt amach, oh tá sin ró-cheesy domsa. Bhí sé ag cur in iúl dom an chat a bhí eadrainn ar. eagrán faoin féinchúram agus bhíomar ag caint faoin guilty pleasures Agus just bhí mé ag smaoineamh ar like cuireann an tsochaí an méid sin brú ar dhaoine like ag rá cén sórt ceol atá cool agus rud eile ceapaim like you know nuair a dhéanann Spotify top hits den bhliain ceapaim gur cuireann sin an méid sin brú ar dhaoine. Uaireanta tá sé deas ceol a roinnt agus a bheith in ann féachaint ar like, na stíleanna difriúil atá ag daoine ach bhí a fhios agam like, i mbliana nuair a bhí, bhí Spotify ag déanamh like, most listened to den bhliain, like, bhí drogall ar dhaoine like, bhur gceann a roinnt ar Instagram mar yeah. gheall ar like, bhí náire orthu like, oh no, ní féidir liom é sin a chur ar mo scéal Insta mar bhí mé ag éisteacht le One Direction i mbliana. Yeah, bhí, An bhliain seo caite, ní i mbliana ach an bhliain seo caite, bhí It Girl le Jason Derulo an t-amhrán is fearr i. So, honestly, táim bródúil as sin ach tuigim cén fáth go mbeadh daoine saghas amscaí nó. em, faoi agus is mór an trua é mar bop é, is aoibhinn liom an t-amhrán sin. Is cuimhneach liom bhí. Ab í Alswyn a bhí ann nó cé a bhí ann agus bhí wap mar uimhir a haon acu, nach raibh? Bhí duine sa ngrúpa, Alswyn, yeah. Bhí sé sin chomh greannmhar mar tá's a'm gur mise thart ar 50 acu sin mar bhí muid sa gcarr, cuimhin leat an uair sin sa samhradh nuair nach raibh dianghlas ann is chuaigh muid go dtí an trá? Ar an mbealach Yes! ann agus ar an mbealach ar ais bhí wap a'msa ar siúl gon turas ar fad agus mothaím gurb in é an fáth go raibh sé mar uimhir a haon ar sheinnliosta Alswyn agus mhothaigh mé uafásach faoi ach freisin is bop é so Ní féidir liom stop ag gáire ag smaoineamh air sin, sibh ag tiomáint ó Chill Dara go Mullach Íde agus ag éisteacht le wap an t-am ar fad. Iconic! Bhí sé chomh nó ag an am sin bhí muid ag iarraidh na liricí a fhoghlaim mar is amhrán tábhachtach é go bhfuil na liricí uilig so bhí muid ag iarraidh iad a fhoghlaim so bhí sé againn ar loop go Bleá Cliath agus ar ais. Sea, aisteach go leor gur gur luaigh tú Destiny's Child ansin Lucy freisin mar ní ní hé go bhfuil siad cheesy i mo chloigeann ach i mo chloigeann freisin is amhráin iad an cineál stíl ón bhliain 2000 agus tá sé deacair ceol ón bhliain 2000 a scaradh ó cheesy i mo chloigeann. Tá sé deacair iad a chur i catagóir difriúil ach ansin éistim le what's that Lose My Breath agus amhráin mar sin le Destiny's Child ní mhothaím go bhfuil siad sin cheesy ach tá cuid eile ar nós No No No nó na cuid a bhí acu ar dtús, cineál Bugaboo nó Jumpin, iad sin ar fad mothaím go bhfuil siad beagáinín beag níos mó cheesy so mothaím gur cheart dúinn bheith soiléir a rá b'fhéidir go bhfuil amhráin a cheapann tusa go bhfuil cheesy is ní cheapann mise nó b'fhéidir go mbeadh amhráin a gceapann na héisteoirí go bhfuil cheesy agus easaontóimid ach táimid uilig ar son na n-amhrán, sin an rud is tábhachtaí. Aontaím, aontaím go mór leat, Róisín. Like, an rud ná, yeah, ní smaoiním really ar Destiny's Child mar cheesy ach smaoiním ar 2000 ar aghaidh mar am cheesy do cheol ach is aoibhinn liom é agus is aoibhinn liom an, an genre ceoil sin, genre pop sna 2000idí.
Yeah, agus aontaím libh freisin, ach like an rud a bhí mé ag iarraidh a rá like ar dtús like ní dóigh liom gur droch rud é cheesy agus like you know cuirim an ainm music snobs orthu you know na daoine a bhíonn ag rá like ó oh, bhí an ceol sna seascaidí i bhfad níos fearr ná an ceol an lae inniu nó like ach an t-aon rud a deirimse i gcónaí ná just bígí ag éisteacht leis an ceol a chuireann áthas ort you know, like, caithfidh mé a admháil, like, gan aon náire, ar feadh coicíse anois, is dócha, táim tar éis a bheith ag éisteacht leis an cover a rinne Miley Cyrus ar Girls Just Wanna Have Fun gach maidin, mar cuireann, just cuireann sé áthas orm, like, táim tar éis glan dearmad a dhéanamh ar an amhrán sin, ach ceapaim go raibh sé ar scéal Insta Sinéad, b'fhéidir, agus bhí mé chomh sásta é a chloisteáil, so chuir mé ar mo sheinnliosta é, agus. Éistím leis gach maidin anois agus just cuireann sé i dea-ghiúmar mé. Is aoibhinn liom an cover sin agus ag labhairt faoi Miley Cyrus agus cheesy agus gach rud mar sin, Hannah Montana, Hannah Montana, is aoibhinn liom, is aoibhinn liom amhráin Hannah Montana, I don't care if we were a movie, you'd be the right guy. I'd be your best friend and we'd fall in love in the end. Liricí dochreidte is aoibhinn liom iad, 100%. An cuimhneach libh an albam sin bhí ag Miley Cyrus in, ceapaim gurb é an chéad cheann a bhí aici meet Miley Cyrus a bhí air ceapaim agus bhí an t-amhrán sin See You Again, bhí an t-amhrán sin air.
Yes! An t-amhrán sin, tá sé iontach! Fós bím ag éisteacht leis an t-amhrán sin agus mothaím go raibh sí 14 ag an am, is mise anseo 29 fós ag goil, She's just being Miley. Ach fós tá mé i ngrá leis an t-amhrán sin. Is aoibhinn liom Miley Cyrus i chuile ré, caithfidh mé a rá, ag an, ag an pointe sin agus anois leis an ceol nua atá aici le Plastic Hearts. Ó, tá Plastic Hearts dochreidte. Tá sé ar an t-amhrán sin ar mo sheinnliosta agus mé ag rith agus bím beagnach ag screadaíl na liricí agus ní féidir liom rith agus labhairt ag an am céanna fiú so níl 's agam conas is féidir liom na liricí sin a screadaíl Ach tá siad just dochreidte. Ní cheapaim go bhfuil sin cheesy though, caithfidh mé a rá, ach is aoibhinn No, liom é, no.
ar fós. Bhí mé ag iarraidh a rá freisin, bhí plé agam le Seán Ó Sé, le Seán, bíonn sé le cloisteáil ar Raidió Rí-Rá freisin, faoi ceol atáimid ag éisteacht leis faoi láthair, mar tá rudaí chomh difriúil, mothaím go bhfuil brú bainte leis, ach tá an cumhacht againn a bheith ag éisteacht leis an rud atá uainn, abair nuair a bhí mise níos óige ba Top 30 a bhí ann agus sin an méid a bhí ann agus má bhí tú ag iarraidh ceol a cheannach bhí ort na dlúthdhioscaí Now Music a cheannach nó rudaí mar sin ach anois tá Spotify ag chuile dhuine beo agus tá siad in ann seinnliosta ar bith ó na seascaidí nó ó lá inniu nó cibé cén bhliain atá siad ag iarraidh tá deis a bheith ag éisteacht le ceol ar bith so tá cineál deis againn cumhacht a bheith againn ar an ceol atá muid ag éisteacht leis ach aontaím libh uaireanta bheadh beagainín beag náire orm mo seinnliosta ó Spotify bhfuil 's agat twenty twenty unwrapped a roinnt ar ar Instagram mar bíonn mise ag éisteacht le go leor go leor pop, caithfidh mé a rá. Ach meascán, meascán, ach go leor pop. Mise chomh maith, ach má chuireann sé thú ag damhsa agus you know meangadh gáire ar d'aghaidh, áthas a chur ort, sin an rud is tábhachtaí. Sin é. Tá mé ag éisteacht le an oiread sin Britney Spears le gairid ó tháinig an clár fáisnéise sin amach mar chonaic mé beo í I 2009 chonaic mé í ar an Circus Tour thall i Londain agus tá an oiread sin amhráin iontach ag Britney Spears agus tá's-am b'fhéidir na daoine atá níos óige anois ní thuigeann siad cé chomh mór is a bhí sí ach bhí Britney Spears, bhí sí níos mó ná Ariana Grande, bhí sí níos mó ná Miley Cyrus, bhí sí níos mó ná iad uilig curtha le chéile, bhí sí chuile áit agus tá na hamhráin aici iontach. Má chuimhníonn tú ar Boys, fiú. Cuimhin leat an t-amhrán sin le Pharrell? Sin cineál Yes. an íomhá atá i mo chloigeann nuair a chuimhním ar an mbliain 2000. Agus níl 'fhios a'm ab in cheesy bop nó ab in rave sin ach nuair a chuimhním ar an bhliain 2000, is Britney Spears atá ann. Mise chomh maith. Now bhí mé óg go leor sa bhliain 2000, ní raibh mé ach dhá bhliain d'aois ach nuair a smaoiním. OK, Lucy. OK! Ach like nuair a smaoiním ar na blianta sin definitely smaoiním ar Britney Spears agus Justin Timberlake ew agus em ew ew ní labhraíonn muid faoi ach ar ar aon nós em agus like Boyzone

Ach níor thaitnigh Justin Timberlake liom, thaitnigh, ní bheidh fhios agaibh, ach thaitnigh JC liomsa. No, yeah, tá, tá aithne agam air. Bhí mé gafa le NSYNC ar feadh like coicíse. Coicíse! Yeah! Nuair a bhí mé like trí bhliain déag d'aois as well, so bhíodar like imithe faoin am sin like post Yeah, bhí ceapaim go raibh, go bhfuil muid beagáinín ró-óg i gcomhair NSYNC ach Caithfidh mé a rá go raibh mé gafa le Justin Timberlake, bhí mé gafa leis mar fear, like just cheap mé go raibh sé like an fear is dathúil sa domhan agus you know an an grianghraf, an like iconic fashion moment? Yes, denim.
Le Britney agus iad ag caitheamh gach rud déanta as denim.
Is aoibhinn liom an pictiúr sin, táim gafa leis. Ach bhí sé chomh cool ag an am. Bhí sé, yeah.
No, but tá sé fós cool i mo thuairim. Like, tá denim tar éis teacht ar ais freisin. Like, tá gach éinne ag caitheamh double denim na laethanta seo. Fíor. Mise chomh maith. Ba mhaith liom bheith i mo cowgirl, you know, just breathnaíonn sé chomh cool. Yeehaw!

Fiú anois, tá 'fhios a'm anois go bhfuil mé sean, mar tá samplaí ó na hamhráin a bhíodh mise ag éisteacht leo nuair a bhí mé níos óige, tá siad in amhráin pop anois, agus sin an uair go raibh 'fhios a'm go raibh mé sean. Yeah.
No, ach tuigim sin. An bhfuil 'fhios agaibh an t-amhrán, an Pon de Replay le Rihanna. Yas. Níor thuig mé, ceapaim an t-amhrán sin atá ann, agus.

bhfuil fhios ag déagóirí anois, meas tú bhfuil fhios acu cé chomh tábhachtach 's bhí Rihanna? Mar bhí albam ag Rihanna Yeah, bhí mé chuile ag bhliain caint sin beo. lá. Airím uaim Rihanna chun Tá mé fhírinne ag insint, súil like, leis an Cá bhfuil albam sí? sin. Tá sí gnóthach. Ach tá sí chomh class, is aoibhinn liom Rihanna. Bhí Rihanna mar seinnliosta do mo shaol ó déarfainn cúig déag, níos óige, suas go raibh mé like fiche ceathair, like bhí Rihanna ann ag chuile pointe agus bhí Imagine stíleanna difriúil aici, like má bhreathnaigh tú ar Music from the Sun ar aghaidh go Rated R, Loud, tá tú ag caint ar Anti, like tá an oiread sin stíleanna éagsúla ach rinne sí a lán acu go hiontach. Cuimhním liom nuair a tháinig Rude Boy amach bhí mé gafa leis agus bhí mé thart ar, cén, déarfainn thart ar deich nó haon bhliain déag d'aois agus bhí mé ag breathnú ar MTV chuile lá agus ag foghlaim na damhsaí agus gach rud agus bhí, like, ag smaoineamh siar air anois, oh mo dhia! céard a bhí ar siúl agam, bhí mé shaking gach rud, like, you know, agus ní raibh aon rud fiú agam, like. Um, Ach yeah, chomh greannmhar.
Is cuimhin liomsa a bheith ag éisteacht.
Ach I suppose is aoibhinn liom an t-amhrán.
Tá an t-amhrán sin iontach agus is cuimhneach liom go soiléir a bheith ag éisteacht leis an t-amhrán sin Tí Josie. Go soiléir. Oh! Sin an cuimh- like tá- nuair a chuimhneoidh muid ar an t-amhrán sin tá muid ag cuimhneamh ar dhá rud an-difriúil.
Yeah, an-fhíor, an-fhíor. Agus S and M, oh, Oh, mo Dhia. stop.
Nuair a tháinig sin amach, cailíní, bhí mé á chanadh like go hard because bhí an an t-albam sin agam sa charr agus d'éist mo mham agus mé féin leis like go hard an t-am ar fad agus bhí na liricí ar fad ar eolas agam níl 'fhios a'm conas a raibh sí in ann like aghaidh dáiríre a choimeád liom, níl 'fhios a'm. Bhuel ar an bpointe sin is cuimhneach liomsa mar ghasúr agus seo cheesy bop ach ní ó 2000 nó thimpeall ar an aois sin, bhí sé cúpla bliain roimhe sin ach an t-amhrán sin I wanna have sex on the beach. Bhíodh sé sin ansa, bhíodh muid ag casadh sin sa mbunscoil sa Trá Bháin, is cuimhneach liom go soiléir mise agus cara liom is bhí muid ag I wanna have sex on the beach agus anois cuimhním siar agus cuireann sé pian orm. Just ag ag ag smaoineamh ort agus tú like i do pháiste like sa Trá Bháin. Yeah, no, cuimhním liom sin chomh maith. An cuimhneach libhse an t-amhrán sin The Bad Touch le Bloodhound Gang mar is cuimhneach liomsa sin mar ghasúr agus amhrán eile bhí mí-oiriúnach dom. An raibh sin an ceann We Ain't Nothing But Mammals an t-amhrán sin? Sin é go díreach agus bhí an físeán acu faoi ainmhí agus. Ó bhí sé uafásach. Ach ag an am sin bhí like bhí páistí like bhí bhí mise i mo pháiste agus bhí muid go léir gafa le parodies like rudaí mar sin like Weird Al cé eile a bhí ann bhí rinne Shane Dawson cúpla ceann agus níl siad go maith like is is dócha go bhfuil siad Níl siad ar fáil ar an idirlíon níos mó. An cuimhneach leat an ceann sin ó Riding Dirty ach ba White and Nerdy a bhí ann? They see me mowing my front lawn. An cuid acu, níl siad ar fáil ach níos mó, yeah. Nó Who Let the Dogs Out? An cuimhneach leat an ceann sin? Is aoibhinn liom an t-amhrán sin.

D'athraigh sé mo shaol, an t-albam seo, cé mar a. An raibh sin an chéad albam a bhí ag Lady Gaga?
Sea. So bhí The Fame agus ansin bhí The Fame Monster so tháinig cuid de na singil eile amach ar The Fame Monster ansin. Ach an chéad cheann le like Poker Face. Sin The Fame, yeah. Just Dance. Yeah, ó bhí sin dochreidte. Is cuimhin liom go raibh Just Dance ar Lips ar an Xbox. Bhí sé cosúil le SingStar ach bhí Just Dance air agus cheap mé go raibh mé Lady Gaga nuair a bhí mé níos óige. An féidir liom cuid de na singil a léamh amach dhaoibh ón albam amháin seo? Yeah. Ok, so, ar dtús bhí Just Dance, so mothaím gur bead, bealach deas cineál aithne a chur ar Lady Gaga. Ansin bhí Poker Face agus Oh. ansin bhí eh eh Nothing Else I Can Say, bhí Love Game agus ansin bhí Paparazzi. Seo albam amháin. Wow. Ó, wow. Is bhí mé gafa, you know um na spéaclaí gréine a chaith sí? Bhí, so bhí, nuair a tháinig an an t-albam seo amach bhí mé fós gafa le Stardoll, an cuimhin libh an Is cuimhin liom Stardoll. suíomh idirlíne sin? Yeah, bhí mé gafa leis. Throwback, ollmhór. Tá tú th'éis píosa de mo mo chloigeann a chur ag obair aríst. Cad é an, cad é an em, an rud a deireann siad, eh, memory unlocked.
So em, bhí na spéaclaí gréine sin agam ar Stardoll ach bhí orm iad a cheannach ó imreoir eile em, mar ní rabhadar ar díol sa siopa é fhéin, bhí ar dhuine iad a dhéanamh like sa design store nó rud éigin mar sin agus bhí siad ag gach éinne agus bhí mé go hiomlán gafa leo, cheap mé go raibh siad so cool. Is cuimhin liom bhí, bhíodh mise i ngrá le gruaig Lady Gaga mar níor thuig mé gur wigs a bhí ann mar bhí mé ag rá tá gruaig fada aici, tá gruaig corcra is tá gruaig bán anois agus cén chaoi a ndéanann sí gruaig like seo. Is bhí, an cuimhneach libh bhí an ghruaig sin aici le, bhí cineál bow déanta de gruaig Bhí mo chloigeann, níor thuig mé cén chaoi go ndearna sí leis sin mar tá gruaig catach fiáin agamsa agus bhí mé ag breathnú ar ghruaig Lady Gaga agus bhíodh tan ar a guaillí. Níor thuig mé cén chaoi go raibh sí chomh cool agus anois go bhfuil mé ag breathnú siar tá mé like ok bhí wigs aici, bhí donnú bréaga aici agus bhí daoine aici le na rudaí seo uilig a dhéanamh ach is cuimhin liom bheith ag breathnú uirthi is ag cuimhneamh tá an bhean seo chomh cool agus mé ag iarraidh a bheith cosúil léi. Yeah, bhí a stíl dochreidte agus an féidir linn just like nóiméad a chaitheamh ag smaoineamh siar ar an bhfís ceoil i gcomhair Poker Face? Nach raibh sé dochreidte? D'athraigh sé sin mo shaol. Cuimhním gur sé sin, bhuel, dhomsa ag cuimhneamh siar anois, cuimhním air mar cineál nuair a thosaigh YouTube ag fáil níos mó agus bhí deis ag daoine díreach na físeáin seo a chur ar siúl arís agus arís agus arís agus arís eile agus sin é go díreach a rinne mé le Poker Face nuair atá sí ag siúl amach ón linn snámha, an píosa sin. Yes! Yes!
Gafa.
Ó, bhí sí chomh cool, chomh chomh cool. Réalt eile ón am, am sin ná Katy Perry, bhí mé gafa léi. Nuair a tháinig I Kissed a Girl agus like Hot and Cold, like an tréimhse sin, nuair a tháinig iadsan amach, Ó, bhí mé go hiomlán gafa, ag chanadh iad go hard gach lá sa scoil. Tá mé díreach ag breathnú suas anois agus tháinig an t-albam seo amach thart ar an am céanna le The Fame, so tháinig sé amach sa bhliain dhá mhíle is a hocht agus ar an t-albam seo bhí I Kissed a Girl agus ansin bhí Hot and Cold, Thinking of you agus ansin Waking up in Vegas. Sin ó albam amháin.
Waking up in Vegas, oh mo dhia, bhí an fís don amhrán sin dochreidte. Agus Thinking of you, oh my god, bhí mé gafa leis an amhrán sin. Sin an amhrán a chuir mé agus mé sa charr agus é ag cur báistí agus mé ag féachaint amach ar an bhfuinneog mar go raibh mé i scannán like ag canadh agus ag caoineadh agus mo mham like Rachel an bhfuil tú ceart go leor?
Mothaím gurb in ceann de na hamhráin is fearr a bhí ag Katy Perry. Téim ar ais go dtí an t-amhrán sin arís agus arís eile. An fís ceoil den amhrán Thinking of You, bhí sé cosúil le scannán beag agus bhí sé chomh gleoite agus brónach agus bhí mé gafa leis. Thaithin na liricí go mór liomsa Tá píosa ann. Tá sí ag labhairt faoi úll sa gcrann is deireann sí Like an apple hanging from a tree, I picked the ripest one. Mothaím go bhfuil liricí iontach ag Katy Perry, fiú go mbíonn daoine ag ceapadh gur pop an t-aon rud a dhéanann sí. Mothaím gur bean iontach í don scríobhnóireacht. Tá mé i ngrá leis an t-amhrán sin fós agus dhá bhliain déag níos deireanaí, bím fós ag éisteacht leis i bhfad ró mhinic. Níor thuig mé an oiread sin amhrán dochreidte atá déanta aici. Like, tá mé ag breathnú siar orthu agus níor, níor fiú chuimhnigh mé ar na hamhráin seo agus tá mé ag breathnú siar like wow, The One That Got Away, iontach, California Girls, dochreidte, like Last Friday Night nuair a tháinig Rebecca Black isteach chuig an, an fís don, don amhrán sin bhí mé chomh, chomh ar bís, cheap mé go raibh sé chomh spraíúil. Tá mise gafa le Rebecca Black faoi láthair, tá amhráin iontach aici. Oh, tá sí chomh cool chomh maith, táim gafa lena Instagram. Tá vibe iontach aici, ceapaim, ceapaim go mbeadh sí mar chara an-mhaith. Fíor. Mothaím go bhfuil sí thar a bheith compordach léi féin anois. Cén fáth nach bhfuil, nach bhfuil mé ar an eolas faoin Rebecca Black? Like, an bhfuil Rebecca Black cool anois? Tá sí fíor cool anois. Mothaím go bhfuil mé tar éis dúiseacht ón cóma agus chaill mé! Mar nuair a dúirt mé Rebecca Black chuala mé gáire beag agus bhí mé like oh no níl a fhios aici. Tá amhrán like tá amhrán an-deas aici anois. Tháinig sí amach le amhrán darbh ainm Saturday chomh maith which is just kind of like gas. Ach yeah, tá sí an-cool. Ba chóir duit breathnú ar a Instagram, Rachel. Yeah, mothaím go dtaitneodh an aesthetic leat. Yeah, céad faoin gcéad. Déanfaidh mé sin. Mothaím kind of ciontach anois, tá roghanna orm faoi dhíreach. Ach fós, is bop é Friday, so. Yes! Bhí mé go hiomlán gafa le Friday. Mise freisin, agus aon uair atá an Aoine ann agus bím ag cur suas Instagram, bím i gcónaí like, An bhféadfadh mé Gotta get down on Friday a úsáid ar Instagram arís? OK, cailíní, céard faoin The Black Eyed Peas, mar bhí an méid sin amhrán acu? Bhí mise gafa le The Black Eyed Peas, caithfidh mé a rá. Ar mhaith libh cuid de na singil a chloisteáil? Ar mhaith libh liosta de na singil a chloisteáil? Defo. Yeah, lean ar aghaidh. So, is cuimhin le gach duine, Where's the Love? Ansin bhí rudaí ar nós Hey Mama, Let's Get It Started, Don't Funk With My Heart, My Humps, Pump It, Boom boom pow, I got a feeling, meet me halfway, Imma be, rock that body, agus téann sé ar aghaidh, ar aghaidh, ar aghaidh. An méid sin amhrán iontach, caithfidh mé a rá? Craiceáilte, craiceáilte. So, seo an-randamach ach an bhfuil aithne agaibh ar an t-amhrán One Tribe leo?
Sin ó nuair a thosaigh siad, nach ea?
Nó níos deireanaí?
beagáinín níos deireanaí, sílim gur tháinig sé amach go raibh sé ar an t-albam céanna le like I Got a Feeling agus Boom Boom Pow. Oh The End, sin an t-albam sin, yeah. Yes, yeah.
So an cheann sin agus tá na liricí fós ar fad ar eolas agam. Bhí mé just ag smaoineamh orthu ansin nuair a, nuair a dúirt tú na Black Eyed Peas, Rachel, I was like, oh my god, one tribe, one time, one planet, one race. Agus, agus cheap mé go raibh mé chomh cool á rapáil, like, oh, sé chomh greannmhar ag smaoineamh siar orthu, like. Cuimhnigh mise ar mar gheall go bhfuil sé mór ar TikTok faoi láthair tá Imma Be agus freisin Rock That Body mar mothaím go bhfuil samples an-deas sa dá amhrán sin agus má tá tú rith nó má tá tú ag iarraidh díriú isteach ar rud sin iad an dá amhrán like coinneoidh siad ag imeacht thú an dá amhrán sin. Yeah, céad faoin gcéad. Mé an-ghafa le fís ceoil so físeanna ceoil so táim chun caint arís ar fís ceoil ach an cuimhin libh, Róisín dúirt tú é, an t-amhrán sin Don't Phunk With My Heart? An fís ceoil sin oh my god tá sé chomh greannmhar, tá sé cosúil le cosúil le Take Me Out agus just muna bhfuil sé feicthe agaibh cuardaigh suas é, tá sé greannmhar. agus is aoibhinn liom an amhrán freisin. Léigh mé rud eicínt faoi The Black Eyed Peas le gairid agus tá's agaibh an t-albam The End. Léigh mé gur chuir siad albam le chéile le Bops uilig mar a bhí s'acu go raibh rudaí deacair so seo théis 2008 agus Lehman Brothers agus é seo uilig. Bhí siad ag iarraidh albam a chur amach go mbainfeadh daoine taitneamh as agus ní raibh siad ag iarraidh bheith ag plé rudaí a bhí chomh dáiríre agus sin an fáth go bhfuil an albam sin lán le bops. Is aoibhinn liom an fíric sin. Agus d'oibrigh sé mar Níl fhios a'msa maidir libhse ach bhí I Gotta Feeling rómhór, bhí mise bréan de I Gotta Feeling ar deireadh. Caithfidh mé a rá, now bhí mé i gcónaí gafa le I Gotta Feeling, táim fós gafa leis, tá sé fós ag dul timpeall m'intinn an t-am ar fad. You know, bhí sé just ar fud na háite an t-amhrán sin. Má tá muid chun plé ar na Black Eyed Peas freisin, caithfidh muid plé a dhéanamh ar Fergie nuair a chuir sí albam amach ina haonar.
Yes. Bhí mé go hiomlán gafa léi agus an t-amhrán Big Girls Don't Cry, oh mo dhia, mo chroí. Oh, is aoibhinn liom an t-amhrán sin. Bhí an t-albam The Dutchess uilig iontach, caithfidh mé a rá, agus tá mé tá mé ag breathnú suas ar an liosta arís anseo. So ar an t-albam seo, craiceáilte, tá na halbaim uilig atá muid ag plé an-mhaith. Ar an t-albam seo bhí London Bridge, Fergalicious, Glamorous, Big Girls Don't Cry, Clumsy agus Finally. Clumsy, rinne mé glan dearmad air sin. Sin that's a bop. Bhí an t-albam sin iontach! Yeah, dochreidte.
Yeah, clumsy, London Bridge, dochreidte. Fergalicious, tá's a'm na liricí uilig fós. Oh yeah, agus glamorous. Tháinig Fergalicious ar ais mar gheall ar TikTok. Buíochas le Dia, mar tá. Yeah. Buíochas le Dua.
Is físeoir é mo dhaid so. Bíonn sé ag taifead rudaí do dhaoine go minic agus rud go ndearnamar le chéile ná like físeanna ceoil a dhéanamh just don chraic. Tháinig sé ar fhís díom ag canadh, bhuel ní ag canadh ach like lip-syncing chuig Glamorous Aww yeah. Bhí mé I'd say thart ar deich mbliana d'aois agus bhí sé chomh greannmhar, bhí na spéaclaí gréine orm agus bhí like scarf daite orm agus gach rud mar sin agus just sibh ag like labhairt faoi Fergie ansin just smaoinigh mé ar ar ar an bhfís sin agus tá sé chomh greannmhar beidh orm é a thaispeáint daoibh b'fhéidir cuirfidh mé é ar na scéalta nuair éigin just chun taispeáint cé chomh greannmhar is a raibh mé just sheol sé dom é like an tseachtain seo chaite agus ní raibh mé in ann stop ag gáire Um, so yeah, níl a fhios agam an ndearna sibh sin riamh ach bhí mé gafa le like video star aip a bhí ann ar an iPhone, ar an Android b'fhéidir chomh maith ach ceapaim díreach iPhone a bhí ann ach ar aon nós bhí sé chomh iontach just físeanna ceoil a dhéanamh tú féin. An rud a bhíodh mise a dhéanamh Lucy ná ar mo ríomhaire bhíodh camera beag ann agus dhéanainn stop motion le mo chuid Barbies agus chuirinn ceol leis. Sin é. Oh my God!
Sin

a lán daoine an rud céanna Lucy mar bhí tú ag rá gur rinne tú fís cheoil like bhí mé díreach mar an gcéanna like bhí mé i gcónaí ag déanamh taifead orm féin ag canadh So cool yeah ní raibh mé lip syncing like bhí mé tá like nuair a fuair mo mham iPad don chéad uair bhí mé gafa leis agus is dócha gur like ní raibh mé ró-óg like.

nach ndearna sé mórán ciall, mar deir sé, 'apple bottom jeans, boots with the fur, the whole club is looking at her'. Agus ansin deir sé, 'them baggy sweatpants and the Reeboks with the straps'. So, ab í an cailín céanna atá ann, nó bhfuil sé ag breathnú ar bheirt ag an am céanna, nó an bhfuil an cailín seo bhfuil apple bottom jeans uirthi, Agus baggy sweatpants uirthi, like, ní thuigim. Ooh, b'fhéidir níl sé, an bhfuil sé ag breathnú ar chailín amháin nó an bhfuil sé ag labhairt faoi like cailíní áirithe ina bhfuil sé tar éis a fheiceáil sa chlub? bhfuil liosta de chailíní aige. Liosta cailíní aige, yeah. B'fhéidir cúpla cailín nó b'fhéidir oícheanna difriúil. Ooh.
An cailín céanna ach oícheanta difriúla. Ó, Róisín, bhí mé gafa leis an amhrán sin agus ceapaim nach raibh sé sa scannán Step Up nó Step Up 2, b'fhéidir? Bhí mé gafa leis na scannáin sin, ní féidir liom damhsa ar chor ar bith ach is breá liom ag breathnú ar dhaoine eile ag damhsa agus yeah, ar bhreathnaigh sibh ar na scannáin sin nó an just mé féin atá ann? Ó no, bhí mé go hiomlán gafa le Step Up agus ceapaim go bhfuil an ceart agat, ceapaim go bhfuil sé sa darna scannán, Step Up, The Streets atá ann. Is Is cuimhneach liom Step Up 2, is cuimhneach liom an t-amhrán Low a bheith sa scannán ach bhí mise i ngrá leis an chéad Step Up. Thaitnigh Channing Tatum agus Jenna Dewan liom an méid sin, bhí mé i ngrá leo agus ansin bhí siad i físeán ceoil le Sean Paul, níl sé i m'intinn anois.

Bhí mise gafa leis an one two step. An cuimhin libh an one two step.
Agus rinne sí cúpla amhrán le Missy Elliott freisin. Ó Missy Elliott!
Ó gals!
Gafa! Ó Beidh Aoife!
beidh orainn eagrán a dó a dhéanamh de seo chomh Yes, maith. níl an t-am againn chun a bheith ag plé faoi Missy Elliott agus Ciara agus an méid atá déanta acu. Agus gals, just chuimhnigh mé, ní seo go hiomlán off topic, ach Tháinig Sean Kingston chuig Má Nuad, an cuimhin leat?
Caint faoi na daoine a bhí i Má Nuad! Tháinig Sean Kingston chuig Má Nuad agus Cascada agus Basshunter, céard a bhí ar siúl acu? agus Ant and Dec! Agus Ant and Dec! Agus an cuimhin libh bhí Justin Bieber i Picaderos cúpla uair freisin. Ó mo dhia!

Ach oh my God Seán Kingston, like, ní raibh aige ach, like, cad é, Beautiful Girls agus sin Eenie Meenie Miney Mo. Tá mé ag caoineadh.
Caithfidh mé a rá. Ok, beidh orainn eagrán 2 a dhéanamh, 100%. 100%. Just díreach faoi. Tá an méid sin ann le plé.
Díreach faoi na daoine a tháinig chuig Má Nuad, honestly. Ah ceart go leor a chailíní, bhí mé just ag iarraidh labhairt faoi Kesha ar feadh píosa cause bhí mé go hiomlán gafa léi nuair a bhí mé níos óige agus is dócha gur thosaigh sí amach le TikTok agus bhí sí i bhfíseán Katy Perry I Kissed a Girl, an cuimhin libh é sin? Is cuimhin liom.
Agus bhí sí i gclár Paris Hilton The Simple Life. An cuimhin libh é sin? Bhí.
Wow!
Bhí Paris Hilton agus Nicole Richie goil go tithe daoine agus ceann de na tithe a chuaigh siad chuige ná Teach Kesha. Wow, sin craiceáilte. Níor, ní raibh sin ar eolas agam.
Wow! Yeah, cause nuair a tháinig an t-amhrán, or nuair a tháinig an fís ceoil ar ndóigh, i gcomhair an t-amhrán TikTok amach, bhí gach duine ag rá, oh sin an cailín ó fís ceoil Katy Perry agus yeah, bhí sé craiceáilte.

Umm agus bhí mé i gcónaí ag rá oh yeah brushing my teeth with Jack and like mom like no Lucy that's toothpaste oh yeah bhí mé just craiceáilte. Oh Rachel anyway.
Scéal greannmhar agam faoin faoin amhrán TikTok nuair a bhí mé sa chéad bhliain ar mheánscoil umm agus bhí or b'fhéidir sa dara bhliain bhí seó tallainn tallainn againn i mo i mo rang Gaeilge agus bhí orainn like rud éigin a dhéanamh agus rinne mé féin agus mo chara Conall aistriú ar an amhrán Tic Toc go Gaeilge agus chanamar é os comhair mo ranga! Oh my God! Bhí sé fursta eile s'agat?
Uh yeah was bhí sé éasca go leor like dúisigh mé ar maidin ag mothú mar P. Diddy, rug mé mo spéaclaí táim ar fán doras, táim chun bualadh an cathrach roimh dul amach, scuab mé m'fhiacla le Buidéal Jack, mar nuair a d'fhág mé anocht níl mé ag teacht ar ais. Caithfidh sin a bheith mar an mar an t-aon. Ok, so amhránaí eile atá ag Kesha ná Your love is my drug, Die young, blah blah blah, Kiss and tell, céard eile a bhí aici? Cannibal, an t-amhrán sin ó TikTok. Oh Cannibal.
Blow.
Bhí an oiread sin amhrán iontacha aici. Ar chuala sibh an t-amhrán sin bhí aici darb ainm Praying? Thaitnigh sé sin go mór liomsa. Yes! Bhí sé chomh difriúil ó na sean-amhráin a bhí aici ach thaitnigh sé liom. Mise freisin, is aoibhinn liom an t-amhrán sin agus ceapaim gur tháinig sí amach le hamhrán nua le déanaí chomh maith, níl sé cloiste agam go fóill ach déarfainn go mbeidh sé cineál cosúil le Praying. Tá guth, like glór dochreidte aici. Agus an cuimhin libh, a chailíní, bhí amhrán aici le 3H O, bhí amhrán acu le... My first kiss! Bhí amhrán acu le Katy Perry, nach raibh? Bhí. Cén t-ainm a bhí ar an ghrúpa seo? Three, Three O, yeah. Three O Three. Tá TikTok acu anois. Tháinig siad amach le TikTok le déanaí ag insint like na hamhráin atá scríbhte acu. Bhí sé craiceáilte, bhí liosta like ollmhór ann.

em na hamhráin Kesha sin, bhí siad just dochreidte. Thaitin an plé sin go mór liom, cailíní, bhí sé chomh spraíúil labhairt libh faoi seo. Ceapaim, céad faoin gcéad, beidh orainn eagrán eile a dhéanamh ar an téama céanna mar bhí an oiread sin againn le labhairt faoi agus fós níl ár ndóthain ama againn. Ach ar aon nós, tá sé in am do Shout-Out na Seachtaine agus de ghnáth, em tabharann muid Shout-Out, ag deireadh gach eagráin chuig comhlacht Gaelach éigin nó rud éigin mar sin, nó Instagram nó duine éigin atá muid ag baint taitneamh astu. Ach san eagrán seo, ba mhaith linn shout-out na seachtaine a thabhairt chuig Seachtain na Gaeilge le Energia. Is féile idirnáisiúnta í Seachtain na Gaeilge le Energia agus tarlaíonn sé chuile bhliain ó chéad lá de mhí Mhárta go dtí an seachtú lá déag de mhí Mhárta agus bíonn deis ann a bheith páirteach in imeachtaí atá bainteach leis an nGaeilge nó trí Ghaeilge fud fad na domhan agus tá deis ag daoine triail a bhaint as níos mó rudaí i mbliana mar go bhfuil formhór de na himeachtaí ar fud na cruinne uilig ar líne agus is féidir Seachtain na Gaeilge le Energia a leanacht ar Instagram ag S na Gaeilge agus coinnígí súil amach beidh neart ar siúl ag na Gael Gals i rith Seachtain na Gaeilge le Energia. Ok, sin an méid